Moni, ndine Jack. Nkhani ya lero ikutitengera ku Australia. Ku Australia tapitako kangapo ndithu, kontinenti yomwenso ili dziko pa yokha. Ndi malo akulu kwambiri kwambiri, pali malo ambirimbiri oti ongokhala malo opanda kukhalapo kukhala kaya ndi nkhalango kukhala landi basi yambirimbiri nanga si kontinenti ikuluikulu eti koma uko ndi ku australia nkhani yake mukhoza kugwira chakumwa ngati chakudya chilipo tenticheze bambo uyu dzina lake ndi claus andreas claus andreas anali ochokera ku Germany. Anabadwira ku Germany, anakulira ku Germany, anakwatira mkazi wake ku Germany ko, anaberekerana mwana. Kenako anapanga chisankho chiganizo choti asamuke achoke ku Germany apite ku Australia. Anapita kukakhazikika ku Australia. Kumeneko anakhazikika zonse zimayenda bwinobwino m'banja mwawomo, amagwira ntchito, amatani. Kenako anapezeka kuti Mkazi wake wa Klaus anayamba kudwala. Anadwala khansa kwa nthawi yayitali mpakana anamwalira mu 2005. Atamwalira mkazi wake anampangitsa cremate, kuwotcha maliro. Apaja akapanga cremate kwa anthu amene amapanga cremate amayika phulusa mu ngati amati chi urn akayika mu urn muja amawapatsa eni akewo amalirowo kaya ndi achibale kaya ndi amuna ake kaya ndi akazi ake nde anampasa Klaus ena amatenga phulusa lija amakalimwaza pamene munthu uyu mwini wake ankakonda kapena malo amene amakonda koma ena amasunga kaye mpakana adzakhale redi kuti akataye nde Klaus amasunga phulusa la mkazi wake kuchipinda kwake urn ija ngati chochita kupanga chowumba ndi dothi momwe amasungamo nde imene inali 2005 mmene imati 2006 anaona kuti nthawi yakwana ali ready kupanga move on anayamba kusakasaka mkazi wina nde anapita online amapanga online dating pamene anapezeka kuti anayamba kuyankhulana ndi mayi wina wa ku china dzina lake Li Ping Chao. Li Ping pa nthawi imeneyoyo anali ndi zaka 41 pamene Klaus anali ndi zaka 69 nde zinasonyeza kuti anamvana kwambiri Klaus ndi Li Ping mpakana Klaus ananyamuka anamulondola Li Ping ku China kukamuona anakumana kumeneko anaona kuti ee akondana kwambiri maka Klaus amaona kuti wapeza mkazi mtsikana eti kwa iyeyo nanga iye anali ndi zaka 68 mkazi wake anali ndi zaka 41 nde anaona kuti wapeza mtsikana woneka kuti wamukonda wa single analibe mwana basi zoneka kuti zinamsangalatsa kwambiri ndipo Li Ping amaoneka kuti nayenso banja lo walifuna nde mosakhalitsa Klaus anamutenga Li Ping anampangira mapepala mavisa chani kumpitisa kutiko kumpitisa ku Australia. Tsono Klaus anali anali atagwira ntchito moyo wake anali ndi ma savings. Anali kuti anagula nyumba yake yabwino anali ndi ma savings ati ku account kwake kunali pafupifupi balance ya mu bank mwake inali 130,000 cash balance nde zinali zonena kuti sikuti anali munthu onena kuti zimamuvuta yayi zinali zabwinobwino nde anambweretsa Li Ping uja Li Ping, mtsikana wabwinobwino, wosangalala, ati wochezanso bwino kwambiri, ndiye anapeza kuti Klaus amafuna kumukwatira nthawi yomweyo, samafunanso zochedwa ayi. Koma anapita kukacheza kwa mnzake Klausyo. Atapita kwa mnzakeyo, mnzake ati anaseka atamuuza kunena kuti ndampeza mkazi ndikufuna kumukwatira, ndamtenga ku China. Ndiye ati mnzake anamuuza kuti ee, azimayi ngati amenewo amakhala abodza, chilichonse chomwe akukuuza ndi chabodza. Iweyo ukhoza kumaona ngati kuti ayi mtsikana wa single by the time uzazindikire uzapeza kuti ali ndi ma secret ambirimbiri zinsisi zoti iwenso kuzadabwaso anthu amakhala kuti angofuna visa afuna kuchoka kwawoko afuna kubwera kunoko nde amangokuyuza unkwatira akulanda chuma ukamazazindikira kunena kuti hi kuli izi kuli izi kuli izi utankwatira kale nde usamale usankwatire ati anampanga advise kuti usankwatire sukumudziwa wangokumana naye online plus ndi wa dziko lina continent ina ina koma ati Klaus anangoseka kunena kuti ah Li Ping ndi wabwinobwino timagwirizana nde ngakhale anamtsutsa anzakeyo anachitabe mantha nde anampangisa Li Ping kunena kuti asaine document yonena kuti tikakwatirana tikasiyana within dzaka 10 suzalandirapo dipo lina lililonse la chuma koma after 10 years ukhoza kuzalandirapo chuma mpakana anapezeka kuti anakwatirana nayedi ndani Li Ping akwatirana akukhala ku nyumba anthu amene amaona maneba chani koyamba amati iyayi anthu omvana zabwinobwino kenako anapezeka kuti Klaus anavulala msana nde anavulala kwambiri mpakana amakanika kugwira ntchito kupita ku ntchito nde anamuyika pa disability nde maiko akunja ukakhala kuti uli ndi disability amakupatsa ma benefits amatha kuma- amakulipira kunena kuti udzikwanitsa kukhala moyo wako eti nde anapeza kuti Li Ping anapanga register ngati carer wake wa Klaus uja kunena kuti iye ntchito yake ndi yomulera ndani yomuthandiza kumsamala Klaus sikuti Klaus kuti amakanika kupanga chilichonse amakwanitsa koma kuti sakanathanso kumagwira ntchito yomwe ankagwira chifukwa chakuvulala anavulala msanako nde anapangadi qualify Li Ping kukhala carer wa ndani wa Klaus nde anayamba kulandira ma benefits amamu nayenso amalipiridwa ngati carer boma limamulipira nde Klaus anazatutumuka nazo chifukwa Klaus sanamuuze kuti upange izi izi izi anangodabwa kuti process yonse akuoneka kuti akuidziwa kale nde anadabwa kuti hey, eh, iye wazidziwa kuti kenako siku lina anachokapo Klaus pobwerera akudabwa Li Ping akumukhazika pasi akumuuza kuti ah, mawa kukubwera ndani kukubwera alendo Iye kufunsa alendo ake ndani akuti mawa kukubwera mwana wanga kuchoka ku China ndikumubweretsa. Klaus nkudzati mwana wako uli ndi mwana? Akuti ee ndili ndi mwana ndi wamkulu. Klaus ujaso tututu kuti bwanji nthawi yonseyi sumandiuza monse timayankhulana monse timapanga chibwenzi monse ndimakuitana. Ati anangomuyankha mwano. Akufunsa kuti abwera liti? Anamuyankha kuti akubwera mawa. Iye uja mmawa kufufuza kuyang'ana kupeza kunena kuti wamupangira kale china chilichonse akumuyitanisa akugwiritsa ntchito ndalama za Klausyo komanso akugwiritsa ntchito ma documents a Klaus kumpanga mwana wake kuti atani abwere. nde Klaus anaona kunena kuti wapangidwa cheat wanamizidwa kunena kuti one sanamuuze kuti ali ndi mwana sanamutchulepo sana china chilichonse amangoona ngati wangopeza mtsikana wa single kuti bola akanakhala kuti anamuuza kumayambiriro kwa mwamuna wakeyo nde anakwiya kwambiri kuyambira pa nthawi imene anayamba kuyambana mpakana mwana wake wa Li Ping anabwera Ndiye Klaus ananenetsa kuti ine mwana wako sindikumufuna pano azitani azibwerera. Anayamba kuyambira pa nthawi imeneyoyo anayamba kuyambana kuyamba kukokana kokana mpakana Li Ping poyankha amati "Ah, ndichoka ndichoka. Nde kwa Klaus zinakhala ngati kuti zikuyanjana ndi zomwe mnzake anamuchita warn zija kunena kuti azimayiwo amapanga chonchi nde amapezeka kuti Li Ping ati anayamba kumuuza Klaus kunena kuti ndikhoza kuchoka ndine ndemwe koma ngati nditachoke undipatse half ya chani ya chuma mnyumba nde after pamene popo ma neighbors ati amangokhalira kumva kukangana amangokhalira kumva kukangana nthawi zonse nde anapezeka kuti ulendo wina Li Ping ananyamuka kubwerera kutiko kubwerera ku China anamtenga mwana wake uja kubwerera naye ku China Atapita ku China, m'mbuyo muno Klaus anakumana ndi mzimayi wina dzina lake Da. Anayamba naye chibwenzi mzimayi wa ku Thailand. Chifukwa chonena kuti ati anali okwiya kwambiri ndi Li Ping samamufunanso, anaona kuti ndi wabodza, anamunamiza. Nde amati popanga chibwenzi ndi mzimayi wa ku Thailand, amaona kuti bola atengane ndi ameneyo Da. anapanga naye anayamba chibwezi chonchicho kenako li ping anabwerera da atazindikira kuti klaus anali okwatira anamuuza kuti umsiye kaye mkazi wako sitingapitirize nde klaus anavomera kuti amusiya li ping atabwerera komwe anapitako ku china anakayikitsa mano ati porcelain teeth mano enaake oti anali a fake kaya analibe mano kaya zinakhala bwanji koma anakayikitsa mano ena nde wafika ku nyumba anapeza kuti anangofikira kuyamba kuyang'ana mufoni mwandani mu phone mwa Klaus anapeza kuti Klaus ali ndi chibwezi anapeza ma message ndi anthu aja anayamba no kuyambana kwambiri maneba amamva nthawi zonse pokopoko kunyumba kuja kenako maneba anachita notice kuti sakumuonanso ndani Li Ping anakhala kumasuzumira kumeneko kuja kuti ah, Li Ping ngati nthawi zonse akamatuluka amapatsana moni akaonana koma panadutsa masiku ndi neba wina anakagogoda kukafunsa kuti ah, Li Ping alipo nde anatsegula chiseko anali Klaus Klaus ananena kuti ah, Liping anachoka akuti anandisiya ananyanyala anandisiya anachoka maneba anangoti okay anthu enanso okufunsa kuti ah, Liping bwanji nde aliyense amamuza kuti ah, Liping anachoka anthu ena amati akaimba foni ya Liping Liping samayankha foni pamenepo anthu anayamba kudabwa kuti aa zikukhala bwanji kunena kuti mpaka munthu sakuyankha chabwino wasiyana naye iyeyo sanasiyane ndi wina aliyense chimene sakuyankhira anthu ena mafoni ndi chani nde mpakana no abale ake a Li Ping ku china nawonso anadabwa kuti a ah, munthu tamuimbira kuimba foni munthu sakuyankha bwanji nde anayimba foni ku polisi apolisi ananyamuka kupita kukatani kukafunsa kunayamba kutchuka timphekesera ku neighborhood uku kunena kuti a ah, abambo awo uko kukhala ngati apanga za chiwembu mkazi wawo anasowa sakutani sakuoneka nde apolisinso atapita kukafunsa anaona malo ena ake oneka anali ndi maudzu udzu ochita kulambula bwino okongola chonchi koma panali pena pake pooneka ngati pokupsa pamaudzu paja nde amadabwa kuti kodi apapo panapsa nchani nde atapita kukamufunsa anayankha apolisiwo kunena kuti liping ndinayambana naye ndinayambana naye fine kuti anapeza message yoti ndimayankhulana ndi chibwezi nde wanyanyala tinayambana kwambiri wanena kuti wanditani wandisiya wapita kenako yekha nkunena kuti ah, komano kuti zisavute ndipanga press conference yonena kuti ndiyankhule pa tv anthu aliyense aone ngati liping wasowa anthu amutani kumene aliko anthu amuuze kuti at least atulukire aoneke kunena kuti anthu tidziwe kuti ali kuti nde anapita anayitanadi apolisi amakamera ama tv chani Klaus uja kumayankhula kufotokoza kunena kuti mkazi wanga liping anachoka kunyumba tinayambana koma sanatani sanabwerenso sikoyamba tikayambana amanyanyala amandichokera koma ulendo uno akuoneka ngati kuti walimba mtima sakufunanso kubwera zimenezo amachita oyankhula pachani pa tv anthu nkumatani kumamuonerera nkuzapezeka kuti mmene amapangira akamayankhula atanyamula chithunzi cha liping kuti ayi chonde mzibwerera amayankhula akuseka pena kumasekerera kumaoneka ngati kuti sizikumukhudza nde mmene ifa cha mmene amachitira anapatsano chidwi kwambiri apolisi ananena kuti no munthu timfufuze kwambiri anabwereranso kunyumba kwa liping kuja anapanga notice kuti mnyumba mmanunkha chifungo cha machemicals kwambiri ndi ananena kuti no china chake sichili right nkumpanikiza asukuyamba kulimbana naye apolisi kutenga search warrant kuti akachite search nyumbamo anachita search nyumba muja samapeza kalikonse poyamba kenako mgaraja muja anayamba kupeza katundu wake pasipoti handbag iwo ajanso kudabwa nde munthu ngati wachoka zinthu zake zili mnyumba mu bwanji kaya ifa chani wina anaona chani urn yomwe munali phulusa la mkazi wake lija linali lili konkobe kuchipinda kwake amasunga ngakhale anali ndi mkazi wina amasungabe phulusa la mkazi wake woyamba anangogwedeza kupeza kuti munali phulusa koma chimagwedera ngati mkati mwamo muli china chake nde apolisi anatsegula kuyang'ana mkati anapeza kuti muphulusa la mkazi wake wakale anabisamo foni ya liping pamene amanena kuti munthu woti anachoka foni yake mwayibisiranji muphulusa la mkazi wanu pamene anammanga kumtenga apolisi kuyamba kumfufuza anapeza cctv ya zomwe amapanga masiku otsatira pamenepopo and CCTV inamuonetsa atapita mu shopu anakagula dzima chemicals dzigubu dzigubu masiku angapo ndithu kumayenda maulendo lero mawa kukagula dzigubu dza ma chemicals anatenga zimagubu zija nkumapita nadzo kunyumba ndiye ndifungo lomwe apolisi amalimva kunyumba lija nde amadabwa kuti dzigubu zonsezi zomwe amagulazi zinali zoti afuna kutani nazo kenako neba wina nkuzanena kuti ah, ineyo ndinamuona claus atanyamula chi wheelie bin chachikulu cha plastic chichi amakanika kuyenda nacho akuchiguguluza amalowera apo kenako tinamuona akuthira madzi kugwiritsa ntchito chi hose pipe akuthira madzi mu chi drain china chake analoza kuti anali pa chi drain apo apolisi kukayang'ana mu drain muja mumangooneka thope koma anaona muli tizinthu tinatake atayang'anisisa amaoneka ngati mano ndi anatani anatengamo mano aja analipo mano 8 atayeza mano aja anapeza kuti anali mano a liping mano aja mano ena a fake anakayikitsa aja plus mano enieni awiri chifukwa chonena kuti cha ma dental records eti maiko akunja amakhala ndi ma dental records oti dzino la munthu amalidziwa amatha kulichita identify ili ndi dzino la uyu la apa ndi analichita anachita identify mano aja kuti anali mano a liping apolisi anonkuntengesa claus kumfunsa kuti chenicheni chachitika ndi chani ma chemicals mmakagulawo ndi dzichani chinthu mmaguguluza chibinicho nchachani basi akunena kuti iyayi Li Ping anafa koma sati kumanena kuti koma sindinamuphe tinali tikukangana mmene anapeza yani mmene anapeza email kaya inali message yomwe amalemba kwa chibwezi chake Da ndi atapeza Li Ping anapsa mtima kwambiri nkuyamba kuonera kuti basi banja latha koma nditenga hafu ya chuma ati ndi anayamba kukangana ati Li Ping anam'menya iyeyo iye nkumkankha Li Ping-yo Li Ping nkugwa koma ati za anagwa udyo kugwa komweko sanadzukenso anafera pompo ati anayesa kumudzutsa anayesa kutani anapeza kuti wafa ndi anamfunsa kuti bwanji sunayimbe foni ku, ku polisi kapena ambulance ndi Klaus ananena kuti panalibe chifukwa munthu oti wafa kale olo ndiyimbe ku polisi sizikanasintha kena kalikonse sikuti akanauka nde anamfunsa kuti kenako unatani nde koyamba amakanika kufotokoza nde pamene chilungamo chinatuluka kunena kuti anamuyika mchibini muja nkuthira dzimakemikozo muthupi lakelo masiku atatu thupilo lili mdzimakemiko kumapita kukagula dzina nkumazathiramo kukagula dzina kumazathiramo ndi apolisi kuti amvetsetse kuti chachitika nchani anapanga experiment experiment yake anatenga nkhumba ziwiri anaziika mdzimabaketi dzimigolo ziwiri zosiyana nkuthira dzimakemiko zomwezo iye amathirazo mgolo umodzi amakhala ngati akutakasa wina anangousiya kwa masiku atatu mgolo wina kumatakasa muli nkhumba yatunthu anapeza kuti nkhumba ija mpakana inakhala ngati kusanduka phala kusungunuka ndi dzimakemikozi zimenezozo mafupa ena anatsala ndi anakhulupirira kuti iye nde kuti mafupawo anatenga kulipo kumene anakataya sanapezeke koma thupi lina lonse analisungunula kukhala ngati phala limene ndi chomwe ankaduduluza chija nkukathira mu drain nkumathira hose pipe kuti dzitani dzipite pamene anapezapo mano amene anatsala mano andani mano a Li Ping anatsala pamenepo zonsezo anavomera sanakane koma ananena kuti iyayi koma sindinamuphe anafa yekha nde apolisi anapeza kuti panalibe umboni sakudziwa kuti anamupha kapena sanamuphe koma nkhani ndi yonena kuti zomwe anapangazo zinali zoopsa kwambiri anapeza message after imfa ya Li Ping ndipo dzimakemiko zimenezozo zomwe amakagula zomwe anamuthiramo Li Ping amagwiritsa ntchito bank card ya Li Ping yemwe kukagula dzimakemiko zoti amuthire amusungunulire iyeyo komanso Da uja chibwezi chija chinalandira message afterwards kunena kuti basi ndinali ndi vuto kunyumbako lonena kuti ndimakanika kuti ndikhazikike nawe vutolo latha vutolo ndalichotsa ukhoza kubwera tikhoza kumakhalira limodzi ngati banja zosonyeza kuti analibiretu nazo ntchito moyo wa Li Ping analibiretu nawo ntchito nde Klaus anapangidwa sentence to life in prison. Ku Australia kulibe death sentence. Nde chilango chachikulu chomwe amapereka ndi life in prison. Nde wakhala akuchonderera nthawi yonseyi kunena kuti ayi ndituluseni ndituluseni chifukwa panopo wakalamba ali ndi zaka 80 akuti iye ayi thupi langa thanzi langa silili bwino ee chani zambirimbiri kuti antulutse koma akumukanira akadali ku prison mpaka na pano Imeneyo nde nkhani ya Li Ping Cao ndi Klaus Andreas. Zikomo kwambiri.